Azifumu lero ndabwera ndi update yokhuzana ndi nkhani ya mwana uyu mwana ameneyu adandipeza ndi nkhani mkulu wina wake adamupanga chipongwe anamudyera ndalama yokwana 95000 zotsatira zake mwanayu wakhala akuyitanisa ndalamayo koma samamupasa Muli bwanji azifumu ise kuno tili bwino. Ndalama ija amaliza.
akuti anthuwa ankagulisana mbewu. Mwanayu samakhala ku Lilongwe, mkuluyo amakhala ku Lilongwe. Nde mwanayu adatumiza ndalama kwa mkulu uja. Ndati mkulu uja adatenga mbewu zija adampasira driver. Zosatira zake driver uja adasokoneza. Nde kuti amubwezere ndalama zake mwanayu zimavuta. Kenako anabwera kwa ine. Atandifotokozera ndidamuuza kuti ndisanapange post nkhani imeneyi Ndikuyenera ndimfikire mkulu ameneyu, ndimvenso mbali yake. Ndidamfikira mkulu uja, koma mmene ndinkamulowera mkuluyo, ndidamulowa ngati kuti ndikufunanso ndigule mbewu zija. Kenako mkulu uja adandiuza kuti ineyo mbewuzi sindimagulisa, ndidagula zakuti ndikaike mu dimba mwanga. koma chifukwa chakuti mbewuzi ndi zambiri komanso ndi zovuta zina zimene ndikukumana nazo ndidapanga chiganizo kuti ndigulise mbewuyi ndipo mbewuyi ndi yosowa nde panopa palinso mwana wina wake amene ndinamugulisa mbewu koma ndikulimbana naye chifukwa chakuti ndidamutumizira koma mbewuyo sidafike kenako ineyo namuuza kuti inenso ndabwera pano Chifukwa cha nkhani yake imeneyo, mwanayo wandipeza. Akuti inuyo munam'gulisa mbewu, koma mbewuyo siyidam'fike. Nde mwanayo wakhala akuitanisa ndalama zake, koma simukumupasa. Zikukhala bwanji? Nde munthu uja adayamba kundifotokozera. Muziwa chani m'bale? Ineyo munthuyu ndidamuuza kale kuti panopa ndili ndi mavuto ambirimbiri amene ndikukumana nawo, koma mwanayo sakundimvera. Ndipo ndayesesa kumuuza. koma sakumva and ndizoona kuti panopa tikutha miyezi 4 tikulimbanalimbana nkhani yake ya 90000 ndiye kenako ineyo mkuluyu atandiuza zimenezi ndidazindikira kuti mkuluyu ali ndi umunthu pang'ono kenakono ndidamuuza kuti uziwa chani m'bale Inuo ndakumvani mbali yanu koma pangani zoti mwanayu mumuthandize chifukwa chakuti ngati simumuthandiza ife tipanga post zokhuzana ndinu ndipo tikapanga post anthu ena ake aona nde ngati anthu amakulemekezani asiya kukulemekezani ngati mumapanga mabizinesi ndi anthu ena ake amakukhulupirirani asiya kukukhulupirirani nde chofunika kwambiri ndi khalidwe komanso mbiri yanu ndiyofunika ndiye chonde mkozeni munthu uyu munthu uja adati okhe chabwino ndimkoza kenako munthu uja adatipatsa tsiku tsiku lakuti silifika ndikhala nditamkoza zotsatira zake tsiku lija lidafika adatumizako ndalama zina zake ndipo adazandiuza ine udziwa chani mbale ndamtumizira ndalama mkulu uja ine ndili kutali ndalama zija sindinazipeze zonse koma ndikafika ku nyumba ndimtumizira yotsalayo. Zotsatira zake munthu uja adapita kunyumba kwawo ndipo atumiza ndalama yotsalayo. Meseji yake ndi imeneyi, wandiuza kuti ndamtumizira ndalama munthu uja, ndathana naye. Ndiye ndikupanga vidiyo imeneyi ndi cholinga chakuti ndimuthokoze mkulu ameneyu. Khalidwe limene waonesa apali ndi khalidwe labwino kwambiri ndipo anthu ambiri akusowa khalidwe ngati limeneli. Anthu ambiri tikudyera anthu ndalama Ena amatipangisa ndi mavuto koma tikakhala bwino timayiwala za amene tawadyera aja akuluakulu umenewo si mtima osamadya thukuta la mwini wake yesetsani kugwira ntchito ndikulandira ndalama ena zinthu zanu sizikuyenda chifukwa chakuti munakhumudwisa ena ake akuluakulu osamakhumudwisa mzimu osalakwa ngati chinthucho si chanu vomerezani